an bɛna aw ka maana daminɛ maana min ni o ye da ka maana n bɛn da an ye kunun maana bila yɔrɔ min na an bɛn'a ta o yɔrɔ kelen na n bɛn da ye jɔn ye kamalen min wolodon kɛra ba ɲɛfiyentɔ don ye n'a denkundi jama yɛlɛmana ka k'a fa sudon jama ye ni jugumaw banna a la k'a tere ka jugu o ma sɔn k'a tɔgɔ da abada a yɛrɛ de bɔlen ko kalama a y'a yɛrɛ tɔgɔ da ko ne tɔgɔ ye n bɛ n da ne jamu ye k'an bolo ne bɛ n da k'a bolo ne tɔgɔ ni ne jamu banna a ma min sɔrɔ a yɛrɛ la dugu kɔnɔ dugu yɛrɛ kurukara bɛɛ maa kelen de kɛra a fɛ dugu bɛɛ banna la gɛlɛya bonya kojugu ko b'a faa wulila ka taa k'a bɛ taa fɛn ɲini diɲɛ kɔnɔ a nana se dugu fɔlɔ min ma a y'a sɔrɔ cɛ saba sigilen don olu de binna a kan k'a bolo minɛnw bɛɛ minɛ k'a siri ko a ka sa ko a bɛ suruku k'a dun cɛkɔrɔba dɔ bɛ lɔgɔ ɲini na o de nana a sɔrɔ ŋuna na o y'a foni o ko mun ye nin k'e la a y'a ɲɛfɔ ko ayi anw ka dugu ye silamɛ duguba ye binkannikɛla t'anw ka dugu la zon t'anw ka dugu kɔnɔ anw ka dugu alimami dugu sariyatigi don anw denw ladamulen bɛ n bɛn da ko ayiwa cɛ saba min kɛni binna ne kan cɛ saba in bɛ bɔ dugu in de kɔnɔ yan dɛ ɔ cɛ ko an ka taa o tɛ baasi ye alimami bi cɛkɔrɔba ni n bɛn da nana u nana se alimami ma a bɛ seliji ta la. alimami yɛrɛ tilalen seliji ta la waati min na k'i sigi a ko cɛkɔrɔba ma a ko don di aa a ko cɛkɔrɔba a ko alimami a ko ne ɲɛ bɛ nin kamalen in sigilen na n bɛnna n'a ye a sen n'a bolo sirilen don a bɛ suruku tɛmɛsira la ne bɔtɔ lɔgɔ ɲini na n tulo b'a ŋunakan na ne nan'a ye hadamaden don n y'a foni k'a ɲininka n ko mun y'i siri k'i da kungo kɔnɔ i ye mun kɛ jɔn na ne mɔ k'a fɔ ko ale kɛni mak bɛ ne don a yɛrɛ da k'a bɛna a ɲɛf'i ye ne fana y'a foni n k'an ka na e bara a yɛrɛ bɛna kuma in ɲɛf'i ye alimami ko kamalen e tɔgɔ ye di a ko ne tɔgɔ ye n bɛn da a k'e jamu ye di a ko k'an bolo alimami yɛlɛla ɛɛ a ka cɛ denw a ko an bɛɛ b'an da k'a bolo koyi a ko alimami ma n'i y'a ye ne ko n bɛ n da k'a de bolo alimami kuma n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na don dɔ n bɛna o kɔrɔ f'i ye. alimami ko ayiwa kamalen kana nkalon tigɛ dɛ ne ka dugu maa ladamulen don maa tiɲɛnen tɛ yan zon tɛ yan binkannikɛla tɛ yan an denw ladamulen bɛ dɛ ɛ a k'o tɛ baasi ye a ko ne alimami ne natɔ aw ka dugu la n ko n bɛna baaradenya la wa wɔɔrɔ tun bɛ n bolo. ne nana cɛ saba sɔrɔ yiri kɔrɔ u ye ne minɛ yan bolanɛgɛ tun bɛ ne bolo ne fa tiɲɛ don u y'o minɛ ne fa ka jalamugu tun bɛ n bolo u y'o minɛ birifini kelen tun bɛ n bolo u y'o minɛ wa wɔɔrɔ tun bɛ n bolo u y'o fana ta u ye ne siri ko ne ka sa de ko suruku ka ne dun a ko o tuma e b'u dɔn wa a ko ne kɔni tun b'u dɔn ni n y'u ye nka u bɛ bɔ dugu in fana la alimami k'o tɛ se ka kɛ abada Zon tɛ se ka ye yan o ne ka dugu ladabulen bɛ sisan a ko jeliba a ko naamu ɛ a ko cɛkɔrɔba ma a ko jeliba wele jeliba nana a ko tamanin ta i ka danga gosi a fɔ dugumaa bɛɛ ye ko bɛɛ ka na misiri la ko koba dɔ kɛlen don k'a man ka fɔ maa si kɔ ni jama bɛɛ nana ka don misiri la i bɛ misiri kɛnɛma daba tugu maa kana bɔ dɛ jeliba ye tamanin ta a ye tamanin fɔ maaw y'u kun da kogo la ko jelikɛ bɛ ka tamani fɔ dɛ mun koba kɛlen don aa jaa o y'a sɔrɔ binkannikɛla ninnu u seginna ka t'u sigi yiriba kɔrɔ tuguni u tulo bɛ tamani fɔkan na kelen ko cɛw cɛ i b'a sɔrɔ koba dɔ bɛ dugu kɔnɔ i tulo tɛ jeliba mankan na ee taa an tɛ taa juma la an ka taa bi juma la wa ee kelen ko an ka taa kelen ko aa an ka to yan dɛ cɛ bi tile ma diya fɔlɔ kunu ka kabi an ye cɛnin minɛ an ma fɛn sɔrɔ fɔlɔ tuguni ee cɛ dɔ k'an ka taa sa ni cɛ saba bɛɛ wulila ko jeliba bɛ ka fɛn min fɔ k'u t'o dɔn olu bɛna taa misiri kɔnɔ ka d'a kan alimami in bɛ ko dɔn k'i b'a sɔrɔ koba dɔ de bɛna kɛ a bɛna ko yira maaw la ni cɛ saba binkannikɛlaw u bɛɛ ye teri ye u tɛmɛna jama bɛɛ la fo ka t'u sigi alimami yɛrɛ kɔfɛ ɔ jeliba ka weleli kɔnɔ jeliba ko bɛɛ ka bɔ alimami ko bɛɛ ka na sababu kura dɔ nalen don k'a man ka fɔ maa si kɔ ko duguden bɛɛ ka na cɛ fɛn fɛn bɛ dugu kɔnɔ bɛɛ ka na misiri kɔnɔ alimami ko ci dɔ bɛ yen a man ka fɔ maa si kɔ fo maa bɛ ɲɔgɔn kunkolo gosi ka na misiri kɔnɔ juma fara o don fo ka naloma sigi da la maaw dafalen tuma min na aa alimami ko dalamaaw ma k'u ka kɔfɛ daw tugu u ye kɔfɛ daw tugu alimami ye juma seli juma selila ni maaw ye juma seli banna juma seli bannen waati min na bɛɛ kɛlen bɛ k'i tulo majɔ alimami sigilen a ko cɛkɔrɔba nin ma k'o ka na cɛkɔrɔba wulila ka na a ko n bɛ na fana ma k'o ka wuli n bɛ na fana wulila cɛ saba nin sigilen ɲɛ da n bɛ na kan u ja tigɛra nka bɛɛ ɲɛ bɛ bɛɛ la maa si tɛ se ka b'i pilasi la alimami ko n'i y'a ye n ko aw ka na kuma dɔ fɔra n ye a ma diya n ye an ka dugu denw ladabulen don aw mɔna ladabu kɔnɔ yatimɛden dɔ de nana k'a bɛna fɛn ɲini na anw ka dugu la a bɛna baarakɛdenya la a fɔra an ye k'an ka dugu donda ko kamalen saba de y'i sigi yen ka bin maaw kan jaa u bɛ to ka bin maaw de kan u binna yatimɛden kan k'a ka finiw ta k'a ka wari ta k'a siri k'a bila suruku tɛmɛsira la ko k'a faga aa ni kuma in ye tiɲɛ ye ne alimamitɔ wa sonkɛ saba ni an y'u minɛ bi n b'u bolo bɛɛ tigɛ wa o mana kɛ maa o maa ye an b'u gɛn ka bɔ dugu la fo ka saya s'u ma u tɛ na yan somaa malo den o tɛ mara anw ka dugu la yan anw ye silamɛw de ye waritigiba de bɛ dugu la y'i pan ka wuli alimami n'an y'o den minɛ an b'a faga de foyi koya tɛ maa la dugu in na kɔngɔ foyi t'an na nin ye maa tɔgɔ tiɲɛ de ye aw den ka wuli ka taa bin hadamaden kan ɛɛ jaa diɲɛ tɛ faamu dɛ maa den b'i tɔgɔ tiɲɛ nka nin mana kɛ maa o maa den ye bi walahi ne kalila hali alimami n'e y'o to yen ne t'o tigi to yen maa tɔgɔ tiɲɛ den sabu ni na denw don ee dugutigi wulila k'i jɔ a ko a ye kuma kɛ nin banna o nin mana kɛ maa o maa den ye n b'o tigi somaaw gɛn ka bɔ dugu in na yan ee ninnu ye saraka maaw ye ko saraka denw don somaa malo denw walahi nin mana kɛ maa o maa den ye he ala a tigi t'a se fila bi ne dugutigitɔ fo ka t'o tigi sa a tɛ sigi a ka dugutigibulon kɔnɔ ka d'a kan maa wɛrɛ tɛ nin kɛ ni dangadenw tɛ o danga de bɛ nin tigi kɔ nka ni nin tigi yera kɛnɛ kan misiri in kɔnɔ yan walahi maa si kana ne dugutigitɔ deli n bɛ min na a tɛ dugu maaw la alimami ko ee nin bɛɛ ye kuma caman ye aw bolo ne alimamitɔ a tɛ sɔn aw ta la n'u yera ha n bɛ kabako jugu kɛ a tɛ dogo aw si la ka d'a kan nin ye maa tɔgɔ tiɲɛ de ye ni maa bɛ tilen ne alimamitɔ de ka kan ka tilen ne de bɛ sariya dɔn nka kamalen wuli ka na yan n bɛ na wulila k'i jɔ cɛ saba nin ja tigɛra f'u bɛ yɛrɛyɛrɛ o y'a sɔrɔ kelen dɔ kelen dɔ ka bololanɛgɛ don a tɛgɛ la a dɛsɛra k'a bɔ kelen dɔ in kamalenbaya kama o ye birifini meleke a yɛrɛ la k'a kɛ komi i n'a fɔ danpe kelen dɔ ye jalamugu meleke a kun na waa wɔɔrɔ b'u bɛɛ la kɔrɔbalen kun hali u ma dɔrɔmɛ bɔ wari in na olu fana ala n'u bɛ fɛ ka kuma kura mɛn ko alimami bɛna ko dɔ kɛ u ma jɔ kɔfɛ u nan'u jɔ fo alimami kɔfɛ o don alimami ko maa si tɛ b'i pilasi la ɲɛ bɛ bɛɛ la bɛɛ jɔlen bɛ a ko nbɛla a ko naamu nbɛla wulila k'i jɔ misiri kɔnɔ mɔgɔw ŋunuŋunu k'a cayara dɔw ko a ye nkalon tigɛ fɛnɲininaw de ye ninnu ye komi anw ka dugu ye silamɛ duguba ye ɔ n'a fɔra ko bi fantan min nana yan an b'i dɛmɛ kamalen ye nkalon tigɛ o dɔw tilema alimami ko nbɛla jama lajɛ kelen kelen kelen kelen fo ka misiri ban hali ni lansara b'an sɔrɔ yan minnu binna e kan a ko i b'u dɔn wa a ko n b'u bɛɛ dɔn a ko jama lajɛ kelen kelen nbɛla wulila k'i jɔ ka jama lajɛ kelen kelen a nana se maa fɔlɔ jɔlen ma bololanɛgɛ b'o tɛgɛ la a ko alimami a ko nin ye kelen ye jama cira ka kɛ ɲɔgɔn na hoo haa u y'o tɛgɛ minɛ k'o tufa ka bɔ jama la alimami ye dulɔki bɔ k'o da ko n b'e faga bi soma maloden o y'i kun biri a ko n ka bolanɛgɛ filɛ a tɛgɛ la o y'i kun biri k'i kun firifiri dugutigi ko walahi n b'e faga wali n b'i gɛn ka bɔ dugu in na e tɛ to ne ka dugu la soma maloden o y'i kun kɔrɔta ka jama lajɛ ja o ye jɔn den ye dugu waritigiba min bɛ dugu kɔnɔ dɛ ja o de den filɛ ka kɛ binkannikɛla ye ja o de ye waritigiba in den ye waritigiba nin y'i kun kɔrɔta k'a den jɔlen ye alimami ko ja waritigi den de filɛ e ye e fa ye manamanakan fɔ aa waritigi jɔlen sumana a kun jiginna ɲɛji sira fila jiginna ko e ala ja maa k'i den wolo maa den de bɛ ko dɔ kɛ ko karisa fa kun tɛ sɔn ne ma ne den ye n malo ko a y'o fɔ a yɛrɛ kɔnɔ alimami ko waritigi denya tɛ foyi ye anw bolo yan an b'i ci fo k'i fa soma maloden ala u ye fa dɔgɔya fo waritigi jɔlen kasira misiri kɔnɔ jama y'a lakari ɛɛ maaw ko a ma ko wari jugu de b'i bolo ni haramu wari b'i bolo e den bɛ nin kɛ dɛ fɛn bɛɛ b'e fa bolo. ja e ye binkannikɛla ye fitinin min bɛ maaw bolo k'a bɛ t'o minɛ maaw la dugutigi ko walahi n b'e n'i fa gɛn ka bɔ an ka dugu la waritigi lankolon haramudunna bilalen dangatɔ danga safunɛku fadenw sen na sabara de ye e ye u y'u da ko waritigi den na waritigiba maloyara ale de ko ko kɔngɔ tɛ dugu kɔnɔ ko ni nin sɔrɔla maa o maa den ye a taara k'ale yɛrɛ woloden ye kuma banna dɛ ee jama y'i da ko waritigi nin na cɛkɔrɔba jɔlen maloyara misiri kɔnɔ fo k'a farikansi bɛɛ ɲigin f'a ɲɛji sira fila bɛ jigin buruburu jaa maa den dɔw b'i sigi malo kɛnɛ kan ala k'an kisi nin den sugu tɔɔrɔ ma jeliba ko a ma ban dɛ maa fila tɔ bɛ yen hali bi ayiwa an bɛ bi maana bila yan n b'aw bɛɛ lajɛlen fo ni n donna maa min gasi rɔ o tigi ka yafa n ma ka d'a kan nin ye hinɛ ni makari maana de ye nin baro in bɛ sabaliden jira a bɛ hinɛ ni makariden jira ɔ den min filɛ nin ye ta ka bɛ ala k'a d'a ma hɛrɛ ye ni ala n'a kira ye sini jira ne ni aw la n bɛna maana nin tɔ lase aw ma den bɛna gɛlɛya jugu min ye diɲɛ dugukolo kan a bɛna bɔnɛ min ye a bɛna min ye dugukolo kan n bɛna o maana fɔ aw ye n b'a fɔ sa ala ka an bɛn sini